a wee welite edo chukwu na-eme mma ebi ebi agbanwe agbanwe na agwụ agwụ onye ji gị ji ihe dị mma onye nwere gị nwere ndụ anyị ji edo wee na-edo ụbọchị tata dị n'igwe wee were ụbọchị ahịa afọ sị dododo chukwu na ọdịnala ndị mbụ na ndị egede ndị ichie ukwu na ndị ichie nta onye ụwa m ee ọra mma mụ na ya ka uwe bi ana m asị na dododo tata dị n'igwe wee were ụbọchị ahịa afọ dododo ka ọ ghara ime nwoke ihe ọjọọ ka ọ ghara ime nwaanyị ihe ọjọọ ka ọ ghara ime onye ukwu ihe ọjọọ ka ọ ghara ime onye nta ihe ọjọọ nka maka o mere anyị ihe ọma anyị gbuo n'iru ka anyị gbute mma gbuo n'azụ ka anyị gbute mma sị na ya gaziri ikwu gaziri ibe tata wụ ụbọchị ahịa afọ asị m dododo chukwu na anị ihe ọma ga-emeri ikwu na ihe ọma ga-emeri ibe onye sị na ihe ọma ga-emere anyị nke ya bịakwara na ya onye sị ka ọ dịrị anyị mma ya dịkwara ya mma ọ kwa ya na-agọrọ ọfọ n'ụbọchị tata hmm? oh. chukwu chukwu chukwu chukwu ebi ebi agbanwe agbanwe na agwụ agwụ ọ bụ gị bụsị onye ahụ nke mara onye iyi eke mana onye iyi eke amarọ gị anyị igbo bụ igbo anyị ji ọjị wee bịa anyị wụ ụmụ ọdịnala igbo ọ kwa ọjị ka anyị ji agwa e were ọjị na-akpọkụ chukwu na-akpọkụ ajana na-akpọkụ ndị ndị ichie ukwu na ndị ichie nta sịkwa na onye nke wetara ọjị wetara ndụ onye wetara ọjị wetara ọganihu mgbe were ọjị wee na-akpọku unu sị na dododo na unu bịa n'ozuzo ka unu bịa taa ọjị a n'ogbe ka anyị taa n'ibe a na-akpọku mmụọ niile nke na-ata ọjị wee na-akpọku maka nsọ all over the world ebe ọbụla ị nọ na asị m unu na unu bịa ka unu tara ọjị tata ndụ tata arụ ike tata ife ọma dị iche iche wee na-agọkwa ọfọ n'isi ndị na-agba mbọ n'ụzọ dị mma a sị na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ a sị na onye rụọ ya rie wee na-ekwu okwu ọganiru okwu ndụ na okwu arụ isi ike n'isi ndị na-agba mbọ n'ụzọ dị mma sị jebe ejebe a ga-emekwana gị ife ọjọọ naba anaba a ga-eme gị ife ọjọọ ife ahụ nke ị pụrụ ije chụ n'ụzọ dị mma asị m dododo chukwu na ndị anị ndị ichie ukwu na ndị ichie nta anyanwụ na agbara ịzara na eze elu ọ bụ gị maara ndụ nwoke ọ bụ gị maara obi nwaanyị wee na-ekwu okwu udo na-ekwu okwu ọganihu n'isi ikwu n'isi ibe na ndị na-agba mbọ n'ụzọ dị mma a sị na aka niile arahụ mara aka niile nọ n'ọrụ wee na-asị ka ha gbara aka ahụ nke nọ n'ọrụ n'ụzọ dị mma a sị na dododo agụụ agụkwana ha na eke agụụ agụkwana ha n'oye agụụ agụkwana ha n'afọ ma agụụ agụkwana ha na nkwọ ihe ọbụna dị mma nke ha na-eme were akpata ego were etinye nri na their table were a solve their problem a sị na dododo chukwu na anị ya bịa mụbaba ọ mụba na eke ọ mụba na oye mụba na afọ mụba na nkwọ a sịkwa na ụmụnna nwezuo akụ na iro na ekworo ya ana wee na-asị doo chukwu na nna anị anyanwụ na agbara ogwugwu nne nwaanyị ị na-ebute ndụ ị na-ebute akụ ị na-ebute ihe ọma dị iche iche ana m akpọku gị n'isi ndị otu a sị gị gị bịa bụrụ ụzọ kpere ha azụ ha gbuo n'ihu ka ha gbute mma ha gbuo n'azụ ka ha gbute mma wee na-asị na ya gaziere ikwu gaziere ibe m na-asị ụmụnne m ka anyị na-awa ọjị dododo na anyị aga-awata nsogbu anyị aga-awata ọnwụnwa ka anyị na-apụ n'ụbọchị nke taa dododo chukwu na anị bupụrụ anyị aja mmadụ aja mmụọ ndị ekworo na ndị anya ukwu ndị ọtọma igbo ndị mere mere n'ihu gwọmpịtị n'azụ ndị obi awụ ọtọ ndị soro mmụọ gbuo mmadụ soro mmadụ bịa mgbaru chukwu ụnụ bupụrụ anyị ya na ihe ọbụla dị mma nke anyị ga-eme n'ụbọchị nke taa dododo ka anyị mee ya n'udo ma nweta ihe ahụ nke anyị chọrọ na ọ wụghị imegide ikwu na ọ wụghị imegide ibe tụrụ ya gaziri ikwu gaziere ibe chukwu na anị ana m akpọku unu ụmụ anị nekwe na ọjị ọjị unu ka m wara wee na-asị ụnụ bịa ta ọjị a n'ogbe ka a taa n'ibe a tata ndụ tata arụ ike tata ọganihu wee na-asị chukwu doo lekwe nwa igbo ọbụna nke na-agba mbọ n'ụzọ dị mma ihere emekwana ya na eke n'oye na afọ na nkwọ